Щӏэныгъэ нэхум щӏэблэр хуэзышэ, дахагъэ псоми ахэр хуэзгъасэ Назэр Марианэ. Урысей псом и егъэджакӏуэ нэхъыфӏ узэрыхъуам и хъыбар гуапэр къысӏэрыхьащ Марианэ. А проектым моуэ кӏэщӏу и гугъу къытхуэщӏыж. Упсэу, Иннэ. Егъэджэныгъэ лъэпкъ проектыр къэрал унафэщӏхэм къыхалъхьауэ ирагъэкӏуэкӏ минитӏрэ хы гъэ лъандэри, ноби абы и мыхьэнэр нэхъ ин, нэхъ лъагэ мыхъуамэ, зыкӏи къэлъэхъшакъым. Мы проектыр зэрекӏуэкӏыр сыт хуэдэ щӏыкӏэм тету жыпӏэ ущӏэупщӏэу арамэ, мы зэпеуэм хэтыну хуитщ илъэсищ нэхърэ мынэхъ мащӏэу егъэджакӏуэу еджапӏэм щылэжьэ дэтхэнэ зыри. Илъэс къэс Урысейм щӏэныгъэмкӏэ министерствэм кърегъэхь зэрекӏуэкӏыну хабзэм теухуауэ положенэщӏэр, егъэджакӏуэм и лэжьыгъэр къызэрипщытэну мардэхэр, пщалъэхэр убзыхуауэ, зэфӏэкӏ къэс балл хуигъэувыр зэхэхауэ. Иджы мыбы хохьэ уи дерсымкӏэ методическэ чэнджэщхэр къыдэбгъэкӏами, Егъэджакӏуэхэм сэбэп яхуэхъун лэжьыгъэ, статья, газетхэм щытебдзами, уи дерсымкӏэ зэрылэжьэн программэ зыхэбгъэувами, мыдэкӏэ уи еджакӏуэхэм я ехъулӏэныгъэфӏхэр, уэ езым уи лэжьыгъэм ехьэлӏауэ уиӏэ зэфӏэкӏхэр. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, иужьрей илъэсищым къриубыдэу сыт хуэдэ лэжьыгъэ егъэджэныгъэ лъэныкъуэкӏэ еджапӏэм щыблэжьами, псори зэхубохьэсыжри тхылъу богъэхьэзыр. Ар щӏэныгъэмкӏэ министерствэм къызэригъэпэща комиссием я пащхьэм иболъхьэ, ахэр хоплъэри, нэхъыфӏу лэжьыгъэ пщыкӏутхур къыхах абы щыщу. А лэжьыгъэ пщыкӏутхум хиубыдауэ хъыбар къуагъэщӏа нэужьи, Иннэ, абдеж лэжьыгъэр къыщызэфӏэкӏыркъым. Уи лэжьыгъэм ехьэлӏауэ, уи дерсым сабийхэр зэрыдебгъэхьэхым, къэбгъэсэбэп метод, проектхэм ехьэлӏауэ къэпсэлъэныгъэ богъэхьэзыр, презентацэ жыхуэтӏэм хуэдэ дыщӏыгъуу. Аращи, ари комиссием и пащхьэм иболъхьэ, упщӏэ яӏэмэ, жэуап ябот. Уи тхылъ бгъэхьэзырамрэ уи жьэрыӏуатэ къэпсэлъэныгъэмрэ зыхалъхьэжри, пашэ хъуахэм ящыщщ, ящыщу укъалъытэ Урысейм и егъэджакӏуэ нэхъыфӏ цӏэ лъапӏэр, ахъшэ саугъэтри щӏыгъуу, къыпхуагъэфащэ. Пэжыр жысӏэнщи, сэ си зэфӏэкӏхэр лъагэ дыдэу мы проектым схэтыну схуэфащэу зыслъытэжыртэкъым, ауэ си лэжьэгъухэм, псом хуэмыдэу ди еджапӏэм и унафэщӏ Гъукӏэлӏ Маринэ, мыдэкӏэ Бахъсэн къалэ егъэджэныгъэмкӏэ дэт ӏуэхущӏапӏэм и унафэщӏхэм къыщысхуагъэфащэм къикӏуэтыжыпӏэ сиӏакъым. Езыхэри хуабжьу къыскъуэтащ, Тхьэр арэзы къахуэхъу. ӏуэху мыублэ блэ хэсщ жыхуиӏэращи, яужь уихьэмэ, пхузэфӏэмыкӏын зыри щыӏэкъым. Си лэжьыгъэ утыку ислъхьэнт, сгъэлъэгъуэнт жысӏэ дэтхэнэ зы егъэджакӏуэри, псом хуэмыдэу, лъэпкъыбзэм ирилажьэ, абы телажьэ ди егъэджакӏуэфӏхэр къыхузоджэ, тегушхуэну, проектым хэтыну. Нтӏэ, Марьянэ, уэ мис мы узыхыхьар уи япэщ, ара? Абы ипэкӏэ ухэтакъым ауэ дэ. Хьэуэ, мы проектым япэу сыхыхьауэ аращ, илъэситху къэс зэ егъэджакӏуэр хигъэхьэу аращ. Сыт хуэдэ дерсымкӏэ иригъаджэми, псори хыхьэ хъунущ, егъэджакӏуэу, илъэсищ нэхъ мынэхъ мащӏэу еджапӏэм щылажьэмэ. Нтӏэ, иджы лӏо уи гугъэр, Уигу ирихьауэ илъэситху дэкӏмэ зыхуэбгъэхьэзырыну уигу илъ? Сщӏэкъым, Инэ, абы теухуауэ бжесӏэнур, япэу сыхэту арати, мазэ нэблагъэкӏэ жэщ махуэ имыӏэу селэжьащ. Лэжьыгъэм и кӏэм сыщеплъам, напэкӏуэцӏ щитхум нэблагъэрт си лэжьыгъэр. Аращи, иджы сыщышынэжыркъым. Хыхьэпӏэмрэ хэкӏыпӏэмрэ къэпщӏащи нэхъ тыншу укӏуэну. Ди лэжьыгъэхэм къагъэлъэгъуэнщ апхуэдэ зэфӏэкӏхэр ехъулӏэныгъэфӏхэр диӏэ хъууэ щытмэ, пщӏэнукъым адэкӏи. Сэ зэрызэхэсхамкӏэ, сызэрыщыгъуазэмкӏэ, мис абы текӏуэныгъэ къэзыхьахэр зыфӏыхъу сабий Мэзкуу Кремлым фрагъэблэгъащ. Ар егъэджакӏуэхэм я махуэм ирихьэлӏэу Мэзкуу фыщыӏащ. Абы фыщыфщӏахэмрэ фыкъызэрагъэхьэщӏахэмрэ моуэ тӏэкӏу и гугъу къытхуэщӏыж. Проектым текӏуа къудейракъым абы кӏуар. Къэбэрдей-Балъкъэрым икӏыу делегацэр цӏыху тӏощӏ хъууэ кӏуэн хуейти, куей къэскӏэ егъэджэныгъэмкӏэ я управлениехэм зыхуагъэфащэ абы кӏуэну къалъытэ щхьэж. Ар илъэсым и егъэджакӏуэм текӏуауэ щрырет, ар Урысейм и Егъэджакӏуэ нэхъыфӏ хъуауэ щрырет, и лэжьыгъэ лъэныкъуэкӏэ сыт хуэдэ ӏуэхукӏи къыхэщауэ щрырети, щхьэж езым зыхуигъэфащэр игъэкӏуауэ аращ. Бахъсэн къалэм къыбгъэдэкӏыу сэ къысхуагъэфащэри сагъэкӏуащ, ину фӏыщӏэ яхузощӏ апхуэдэ пщӏэ къызэрысхуащӏам щхьэкӏэ. Ди делегацэм и унафэщӏу нэкӏуахэщ министерствэм щыщу щылажьэу Мыз Маринэрэ Мэлбахъуэ Алимрэ. Хуабжьу цӏыху зэпӏэзэрытхэщ. Унафэщӏ ахъырзэманхэщ, сыт и лъэныкъуэкӏи ди нэгу зэрызиужьын, щӏэщыгъуэ зэрытщащӏын яужь итахэщ. Мыкӏэ Кремлым дворецышхуэм дыщызэхуашэсри, Урысейм и артист пажэхэм жытӏэнщи, ахэм концертышхуэ дагъэлъэгъуащ, хуабжьу ди нэгу зрагъэужьащ, щӏэщыгъуэ тщыхъуауэ, куэдрэ дигу имыкӏыжыну апхуэдэу дгъэкӏуэжащ. Нтӏэ, Марьянэ, мыдэкӏэ школ ӏуэхумкӏэ дыкъэкӏуэжынщи, сызэрынопщӏыну сызэрыхуейр, мис иджысту пэжыр жыпӏэу щытмэ, егъэджакӏуэм и пщэм къалэнышхуэ дэлъщ. Нобэрей ди зэманым, нобэрей ди дунейм егъэджакӏуэу ущытыныр уфӏэгугъу. Ди къэрал унафэщӏхэм ящыщ зым зэрыжиӏащи, Инэ. Егъэджакӏуэр ар ӏэщӏагъэкъым, егъэджакӏуэр ар къыбдалъхуауэ, уи псэм хэту щытын хуейщ. Сэ сыцӏыкӏуу сигу къызогъэкӏыж куэд дыдэри, япэ дыдэу еджапӏэм сызэрыкӏуэ лъандэрэ си япэ егъэджакӏуэм, Пщыцӏыкӏу Ӏэмурэ сызэрыӏуплъэрэ зэи нэгъуэщӏу зыслъагъужакъым, егъэджакӏуэу сыхъуну фӏэкӏ. Унэм сыкъэкӏуэжа нэужь, шхэн ӏуэхуи нэгъуэщӏи сыхэмыхьэ щӏыкӏэ,

Япэ итыр зы къудамэ къудейт, юрист ӏэщӏагъэр щыхуагъэхьэзырырат. Нтӏэ, абы щыгъуэм дыщӏэтӏысхьащ, ар къэзухри, япэ дыдэу Дыгулыбгъуей къуажэ дэт Цагъуэ Нурий и цӏэ лъапӏэр зезыхьэ еджапӏэм лэжьэн щыщӏэздзащ, нобэ къыздэсми абы сыщолажьэ, сфӏэфӏу, си лэжьыгъэм сызэрыпэрытыр зыхэсщӏэу нобэр къыздэсым солажьэ. Хуит сыкъэпщӏмэ, Инэ, сыхуейт си лэжьэгъухэм тӏэкӏу сатепсэлъыхьыну. Япэ дыдэу школым, еджапӏэм сыдэбакъуэри, абыхэм я нэгу зэӏухам, я щытыкӏэ дахэм, тӏэ, дэтхэнэ зы цӏыхуми и лэжьапӏэм гъащӏэм и ныкъуэр щегъакӏуэ. Нобэр къыздэсым си унагъуэ етӏуанэм сахэту фӏэкӏа слъытэкъым. Зыгуэрым зы ехъулӏэныгъэ иӏэ, ар адрейм зэрыдиӏыгъын, абы зэрыщыгуфӏыкӏын, нобэ къыздэсым апхуэдэщ дызэрызэдэлажьэр. Ар псори фӏыщӏэу жыпӏэ хъунущ а зэманым еджапӏэм и унафэщӏу лэжьа Кӏурашын Шумсэт. А хабзэшхуэ зыхэлъ цӏыхубзым удэмыплъеин пхузэфӏэкӏтэкъым, абы и хьэл-щэнхэр зыхэтлъхьауэ къыщӏэкӏын нобэ хьэлыфӏ гуэр тхэлъу щытми, абы и деж фӏыщӏэр щызолъагъу сэ. Иджыпстуи ди унафэщӏу дызыдэлажьэ Гъукӏэлӏ Марини икъукӏэ адыгэгу, адыгэпсэ зыхэлъ цӏыхубзщ. Бзэм ехьэлӏауэ сыт хуэдэ ӏуэху еджапӏэм къыщытӏэтми, ар зэригъэкӏуэтэн, къызэрыддиӏыгъын абы еужь итщ, хуабжьу дыхуэарэзыщ абыи. Мыдэкӏэ, Инэ, псалъитӏ хужызмыӏэну схузэфӏэкӏынукъым, егъэджакӏуэм япэ дыдэу сыдыхьа нэужь, бзэм, къэбэрдей-шэрджэс литературэбзэм и щэхухэр сэзыгъэщӏа, нобэ къыздэсым си ныбжьэгъуфӏу, си ныбжьэгъу пажэу сызыдэлажьэ Хэжь Свети. Сэ сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэ сиӏэу щытми, Свети сэри ар ди зэхуэдэщ. Сэ япэ сищри, проектым сыхэтащ, мыхъумэ, тӏури зыхуэдабзэу, уеблэмэ, усэхэр тхуатхыжау, зым тӏэкӏу щыщӏэныгъэ зыгуэрымкӏэ иӏэ, адрейм ар щыздэщӏу, зы цӏыхум хуэдэу дыздолажьэ нобэ къыздэсым, хуабжьу, гуапэу схущытщ абы. Етӏанэгъэ Светэ дгъэкӏуэнщ проектым, тӏэ. Тхьэм жиӏэмэ, тхьэм жиӏэмэ. Нтӏэ, Марьянэ, мес иджысту жыпӏащ, университетыр къызэрыбух лъандэрэ а зы еджапӏэм ущолажьэ, умыгъуэжауэ. Аращи, иджы а къыщыбухамрэ нобэрэ зэдгъапщэрэ Деплъу щытмэ, сабийхэм зихъуэжа, уэ уи лэжьэкӏэм зихъуэжа сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр щыплъагъурэ? Шэч хэмылъу зэхъуэкӏыныгъэ щыӏэу къыщӏэкӏынщ абы, Инэ. Уи щӏалэгъуэ, илъэс пщыкӏубгъу, илъэс тӏощӏ фӏэкӏа умыхъуу лэжьапӏэу зыпэрыхьамрэ, илъэс тӏощӏым щӏигъукӏэ улэжьа нэужькӏэ абы, Хуиӏэ еплъыкӏэмрэ, дауи, зэщхькъым, ауэ ипэ махуэхэм щӏэдза уеблэмэ сэ сыщыувам щыгъуэ етхуанэ, епщыкӏузанэ классым щӏэс сабийхэм щыщхэр езгъэджащ. Дэтхэнэми абы щыгъуэм нэхъ къыстехьэлъау, нобэ нэхърэ нэхъ гугъу сыдехьау зы дакъикъи къысхуэщӏэжкъым. Сабийр сабийщ, сабийр дэпхьэхмэ, сэ сщӏэрэ уи дерсыр щӏэщыгъуэ щыпщӏмэ, къодэӏуэнущ, къыпхудэмыхьэхрэ, Я псэм удэмыхьэрэ? Сыт щыгъуи сэ сщӏэрэ е уагъэбэмпӏэн, е зэрызэрэнын и ужь итыну хъун. Абы щыгъуэм езгъэджауэ нобэ гъащӏэм хыхьауэ, унагъуэ хъужауэ псэу. Уеблэмэ абыхэм я сабий иджыпсту едгъаджэ къыщӏэкӏынщ дэ. Ди ехъулӏэныгъэр, иджыпсту дунейр къызэрекӏуэкӏыр аракъэ, интернетым псори къралъхьэ. Мы си ехъулӏэныгъэм теухуауэ бжесӏэнщи, Мы проектыр къызэрежьэрэ цӏыхум имыӏа пщӏэ лей къысхуащӏауэ къысщохъу сэ, сыту жыпӏэмэ, е бзэм сызэрилэжьакӏуэр ара, сщӏэкъым ар къызэрызлэжьар, ауэ Инстаграм жыхуэтӏэм къралъхьа нэужь, абы къыкӏэщӏатхэ псалъэхэм уеплъа нэужькӏэ, сыту фӏыт сызэрыегъэджакӏуэр, мыпхуэдэ Цӏыхухэр къызэрыщӏэзгъэкӏар жыпӏэу абы псалъэ гуапэ къыпхукӏэщӏатхэхэм уи гур ин ящӏ, хагъахъуэ. Аращи, зы махуи къыстехьэлъэркъым сабийм сахэтын, сыт дауэ си дерсыр щӏэщыгъуэ сщӏын, нобэ сыт щӏэщыгъуи я пащхьэм ислъхьэн жысӏэу, сэ къызэрызэхъулӏэр сщӏэкъым, ауэ си гум илъу ар сопсэу.

Сабийр къыдыхьэхын папщӏэ щхьэж и ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ, и ӏуэху еплъыкӏэ иӏыжщ Марьянэ. Уэ языныкъуэхэр а методикэм тету абы текӏ мыхъуну жыхуиӏэм хуэдэу сабийр ирегъаджэ. Языныкъуэхэр абы къытокӏри, моуэ гъащӏэм къыщыхъу къыщыщӏхэр я дерсым хапщурэ, ахэр щапхъэ ящӏкӏэрэ ирагъаджэ. Уэ уи дерс егъэкӏуэкӏыкӏэр сыт хуэдэ? Инэ, нетӏэ, укъызэрызэупщӏа упщӏэмкӏэ тӏэкӏу згъэзэжынщи, ипэ дыдэу лэжьыгъэм дыщыпэрыувам щыгъуэ дэ зы методикэщ зэредгъэджар. Тӏэкӏуи советскэ лъэхъэнэм сыхиубыдати, мыдкӏэ махуэ къэс зызыхъуэж дунейм методикэщӏэхэри къожьэ, ФГОС жыхуэтӏэм дыхуэкӏуауэ щытщи, сыт и лъэныкъуэкӏи сабийм щӏэщыгъуэ ди дерсыр ящытщӏын хуейщ. Ар я ныбжь елъытауи зэхэдзауэ щытщ, нэхъ цӏыкӏухэр, Бгъэджэгукӏэрэ, метод зэмылӏэужьыгъуэхэр къэбгъэсэбэпкӏэрэ дебгъэхьэхын хуейщ. Дерс зэпеуэхэр щытщ щыӏэщ. Мыдкӏэ гупу зэдэдгъэлажьэу, щхьэ закъуэ лэжьыгъэхэр едгъащӏэу, унэ лэжьыгъэ ептар къыкӏэлъыкӏуэ дерсым къызжеӏэж жепӏэкӏэ сабийр пхудегъэхьэхынукъым иджыпсту. Щӏэщыгъуэ ящыпщӏын хуейщ. Нтӏэ, Марьянэ, нобэрей ди егъэджэныгъэ ӏэмалым арэзы укъимыщӏу, Мысмыр сабийхэм къохьэлъэкӏыр, зэтхъуэкӏамэ фӏы хъунт жыпӏэу, зыгуэр хэлъ, зыгуэр диӏэ. Шэч хэмылъу Инэ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ елъытауэ, уеблэмэ сыт щыгъуи уи гум къыдэмыхьэ куэди къыхыхьэу щытщ. Псалъэм папщӏэ, дэ ди егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ системэр къэрал куэдым я щапхъэу нобэ къащтауэ, ар и лъабжьэу я Егъэджэныгъэр зэтегъэувауэ щытщ. Дэ ар зэдмыпэсыжу тӏэкӏуи Западымкӏэ щыӏэ егъэджэныгъэм дытету пӏэрэ жегъыӏэ. Нэхъыбэу шоу щӏыным ди лэжьыгъэр текӏуадэу пӏэрэ щыжигъыӏэ щыӏэщ. Псалъэм папщӏэ, хъыбар кърагъэхьынщ ищхьэмкӏэ. Мыпхуэдэ ӏуэхур мы дакъикъэм зэфӏэвмыгъэкӏыу хъункъым жаӏэнщи, узэхэлъэдэнщ, Гукъинэжу сурэт зытӏущ тепхынщи, а пщӏондэху а къом зэхэзэрыхьам хэт сабийм сыт хуэдэ ӏуэху иджыпсту ирекӏуэкӏа жыпӏэрэ уеупщӏмэ, къыпжезыӏэжыфыр зытӏущ фӏэкӏа къахэмыкӏыу апхуэдэу щыхъуи щыӏэщ. Егъэджакӏуэмрэ еджакӏуэмрэ я нэгур зэхуэгъэзауэ, зым жиӏэр адрейм зыхищӏэу, псэкӏэ зэрыщӏэу иджыпсту апхуэдэу Ущылэжьэфыр нэхъ мащӏэ хъуащ куэдкӏэ. Ар къызыхэкӏыр, Марьянэ, фэ иджысту егъэджакӏуэхэм фи пщэм къалэнышхуэ дэлъщ ар тхылъымпӏэ зэгъэзэхуэн документ жыхуэтӏэ, ар зыхуей хуэвгъэзэн папщӏэ, абы фи зэманыр ехьри, мыдэкӏэ сабийм фазэрыдэлэжьэн ӏэмалхэм кӏэроху, зэман фхурикъукъым, аракъэ. Пэж дыдэщ, Инэ, аращ абы и щхьэусыгъуэри.

Назар, Марьянэ. Иджыпсту анэдэлъхубзэр щхьэж зэрыхуейуэ еджапӏэм щиджыну апхуэдэ ӏэмал ди сабийхэм иратащ. А ӏуэхур фи школым дауэ щызэтегъэува, Марьянэ? А, сэ си бзэр зджыжыну сыхуейкъым, жиӏэу къэув еджакӏуэ фиӏэ? Упщӏэ хъарзынэщ, Иннэ, уи упщӏэр. Лъэпкъ цӏыкӏухэм я бзэр хъума хъуным ехьэлӏауэ къэралым унафэ ткӏий къищтауэ щытщ. Унафэм зэрыжиӏэмкӏэ, дэтхэнэ зы сабийми анэдэлъхубзэр иджын хуейщ. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, абы къикӏыр тэмэму къызыгурымыӏуэ цӏыхухэри щыӏэщ. Мы упщӏэм теухуауэ нэхъыбэу лэжьыгъэр зыдигъэкӏуэкӏын хуейр сэ адэ-анэрауэ къысщохъу, Иннэ, сыту жыпӏэм, сабийм и унафэр зыӏэщӏэлъыр адэ-анэращи, Гугъу зыдримыгъэхьын щхьэкӏэ, лейуэ дэмылэжьэн щхьэкӏэ анэдэлъхубзэр езмыгъэджмэ щхьэ мыхъурэ жери, апхуэдэ унафэ щищӏыж щыӏэщ. Зыми и дежкӏэ щэхукъым. Зэман зыбжанэ хъуауэ къекӏуэкӏ псалъэмакъ мыщхьэпэр, адыгэбзэр дджыжынукъым, анэдэлъхубзэр щыӏэжынукъым жаӏэу. А псалъэухам и шынагъуагъэм девгъэгупсыс къудейт, анэдэлъхубзэр дджыжынукъым. Иджыпсту хабзэу зэрыщытщи, еджапӏэм щӏэтӏысхьэ сабийм, етхуанэ, епщӏанэ классым нэсахэм я адэ-анэм заявление ятх сабийм и анэдэлъхубзэм ехьэлӏауэ. Иджы абы адэ-анэр зэхуэдэу егупсыскъым, языныкъуэхэми щхьэ гугъу езгъэхьын хуей хьэрф зэгуэтыр къытохьэлъэ, жери иримыгъэджэну унафэ езым зыхуещӏыж. Си сабийм и унафэ сӏэщӏэлъщ, жери Бзэр иримыгъэджыну заявление итхыну къыщыкӏуэ щыӏэщ. Хъунщ, уэ ущыхуейкӏэ заявлениер тхы, уи быныр адыгэбзэ йомыгъаджэ жыпӏэу, абы арэзы фытехъуэ къыщӏэкӏынкъым, дауи, абы зыгуэркӏэ а и гупсысэм тефшу, ар зэрыщытын хуейр гурывгъаӏуэ хъунщ. Абы къакӏуэ адэ-анэм сэ сызэреплъымкӏэ и гугъэр, сэ си быныр гугъу йохьри, гугъу езмыгъэхьын щхьэкӏэ заявление стхынщ жеӏэу, аращ къыщӏэкӏуэр. А ӏуэхум ауэдэу къэкӏуам фэ сыт, дауэ фызэрыбгъэдыхьэр, ауэдэ адэ-анэм сыт жефӏэр? Къуажэ еджапӏэхэм щылажьэ егъэджакӏуэхэр тӏэкӏу дыпэӏэщӏэ хуэдэу щытщ а проблемэшхуэм. Ауэ мэлищэ щӏакъуэншэ хъукъым жыхуиӏэм ещхьу, ди ӏуэхури псым хуэдэу ежэхыу щыткъым, Иннэ. Абы теухуауэ зы щапхъэ къэсхьынт. Мы гъэ еджэгъуэм щыщӏидзэжым щыгъуэ ди еджапӏэм и унафэщӏым и деж зы адэ къэкӏуащ. Абы и быныр ещанэ. Классым щӏэсу арат. Си сабийм анэдэлъхубзэр къытохьэлъэ, зригъэщӏэфкъыми, заявление стхынут езмыгъэджэну жери. Икӏи дерсу хъуам зэрыпэлъэщыр зэхуэдущ а сабийр, ауэ иримыгъэджэнур анэдэлъхубзэрат. Абдежым псалъэмакъ. Къыщекӏуэкӏащ, сэри методзэгухьэныгъэм сриунафэщӏти, абы срихьэлӏащ. Адэм дэ жытӏэри фӏэтэмэмт. Ауэ къыщӏэкӏуа щхьэусыгъуэми тхутекӏтэкъыми, абдежым ди унафэщӏым жиӏащ мыпхуэдэу, Уэ щӏалэм уи быным и унафэр быдэу пщӏыжри укъэкӏуащ, дэ жытӏэми укъедэӏуэн ӏуэху зепхуэркъым, а заявлениери сэ уэзмыгъэтхыну схуиткъым, ауэ мис мыпхуэдэу иптхэнщ уи заявлением. Сэ си быным Адыгэбзэр и анэдэлъхубзэу къэслъытэркъыми, абы и пӏэкӏэ, анэдэлъхубзэу мис мыпхуэдэ бзэращ езгъэджэнур, жыӏи, ухуеймэ балъкъэрыбзэр къыхэх, ухуеймэ нэмыцэбзэр къыхэх, узыхуей дыдэ бзэр къыхэх, ар уи анэдэлъхубзэу схуитхэ заявлением щыжриӏэм щыгъуэ, щӏалэр ӏэу апхуэдэу хъурэ жери щӏэгупсыкӏыжа, укӏытэжауи, къыщӏэкӏуа псалъэмакъым теукӏытыхьыжауи дэкӏыжа, А зыращ а псалъэмакъыр къызэрекӏуэкӏрэ дэ ди еджапӏэм къыщыхъуар. Марианэ зэрыжиӏэмкӏэ, сыт щыгъуи хущӏокъу и дерсыр щӏэщыгъуэ зэрищӏыным икӏи быдэу и фӏэщ мэхъу сабийр дебгъэхьэхмэ, бгъэдыхьэкӏэ зэхуэмыдэхэмкӏэ я гупсысэм зебгъэужьмэ, я бзэр пшынэбзэу, усэбзэу, гъэфӏэгъыбзэу, хъуэрыбзэу зэрыщэщу зэресэнум. Апхуэдэ щӏэблэ къытщӏэхъуэныр Адыгэбзэмкӏэ егъэджакӏуэхэм я мызакъуэу адэ-анэхэми куэду елъытащи, дызэдэӏэпыкъумэ, дызэрыӏыгъмэ, дызэдегугъумэ, ди бзэр хъума хъунущ. Мыбдежым щапхъэу къыхуэзмыхьу схузэфӏэкӏакъым си анэшхуэм сыцӏыкӏуу жиӏэжу зыхэсхауэ щыта хъыбарыр. Куэди щыгъуазэ къыщӏэкӏынщ абы. Зи нэ лъэныкъуэр нэф хъуа Быныр анэм йоупщӏ, Си анэ, мы насыпыншагъэр дауэ къыслъысат? жери. Анэми жэуап ет, Усабийуэ лэныстэм уриджэгуу пӏыгъти, къыпӏысхыну яужь сыщихьэм, укъэгъри, уи гугъу сщӏыжатэкъым, жери. Мо сабийм сыт куэдрэ, и нэр ирищӏыжат лэныстэмкӏэ. Арати, абдежым быным жэуапу къитащ, Си анэ, А лэныстэр абы щыгъуэ къысӏыпхамэ, тобэ ирехъуи нобэ къыздэсым сыгъыну къыщӏэкӏынтэкъым, ауэ мы си къулейсызыгъэм махуэ къэс сегъагъым, сегъэпыхьэм, жери. Сэ ар хуабжьу изогъэщхь а иджыпсту къэтӏэта псалъэмакъым, сыту жыпӏэмэ, быным и унафэр сӏэщӏэлъщ, ар зыхуейри зыхуимейри сэращ зыщӏэр, жыпӏэрэ нобэ и анэдэлъхубзэр ӏэщӏыб ебгъэщӏым, абы къыдэкӏуэу и хабзэр, и тхыдэр, и гъэсэныгъэр ӏэщӏыб хъурэ, быныр балигъ хъурэ, е лъэпкъ ӏуэху зэрихьэн хуей мэхъу, е адыгэ ӏуэху хохуэ, абы хуэтхьэмыщкӏэщ, хуэкъулейсызщ. Имыгъэкъуэншэжыну пӏэрэ а щыцӏыкӏум щыгъуэ къыщысхьа, зыгъэфӏа адэ-анэр? Сэри сигъэлӏэнтэкъым адрейхэм ядж бзэм щхьэ сывмыгъэджарэ жиӏэу. Мис абы егупсысын хуейуэ къысщохъу нобэрей адэ-анэхэр. Етӏуанэуи, адэ-анэм нэхъ ядэлэжьэн хуейщ щӏыжысӏэр, Инна. Ди иджыпстурей щӏэблэр ӏущхэщ, жанхэщ, абыхэми зыхамыхауэ щыткъым а псалъэмакъ къекӏуэкӏыр, уеблэмэ къыдэупщӏа еджакӏуи щыӏэхэщ, бзэр ямыджыжыну жаӏэ, анэдэлъхубзэр щымыӏэжыну жаӏэ, пэж? жаӏэу къыдэупщӏа. Абы щыгъуэм и деж сэ упщӏэр езыхэм я дежкӏэ езгъэкӏуэкӏыжт, фэ дауэ феплърэ абы? Хуит фащӏмэ, фи анэдэлъхубзэр фымыджыжыну къыфтехьэлъэрэ? Абы щыгъуэм и деж сабийхэм къат жэуапым тӏэкӏу уи гукъыдэжыр къаӏэтыж. Сыт къыщӏыттехьэлъэр? Адрей дерсхэм на нэхъ гугъу? Щхьэ дыхамыгъадэрэ? Химие, физикэ, есэпым? Анэдэлъхубзэр щхьэ нэрыгъыу яубыда? Абы нэхъ тфӏэфӏ хэткъым дэ щыжаӏэм и деж. Дауи, апхуэдэ псалъэмакъым уегъэгуфӏэ. Алыхьым и шыкуркӏэ. Адэ-анэхэм ягу къэмыкӏмэ, ди сабийхэм ягу къэкӏым апхуэдэр, анэдэлъхубзэр дджынкъым жаӏэу. Сабийр унагъуэм, зэрыцӏыкӏурэ анэдэлъхубзэ псалъэ гуапэм, псалъэ дахэм щӏэбгъэдэӏумэ, упщӏэм адыгэбзэкӏэ жэуап щызу къритыжыфу ебгъасэмэ, а бзэр абы фӏыуэ илъагъунущ, анэдэлъхубзэр дауэ фӏыуэ зэрумылъагъунур. Нтӏэ, Марьянэ, ди сабийхэм я гупсысэкӏэм, я зыужьыкӏэм и гугъу пщӏымэ, кӏуэ пэтмэ, нэхъ губзыгъэ хъууэ, нэхъ заужьу жыпӏэфыну хьэмэрэ, дыкъинауэ зы пӏэ диту дижыхьа жыхуиӏэм хуэдэу дыщыт. Нобэ, Иннэ, нэхъ ди жагъуэ хъу ӏуэхушхуэхэм ящыщщ ди сабийхэр щӏэблэр тхылъ нэхъ мащӏэу еджэ зэрыхъуам. художественнэ литературэ еджэ. Игукӏи и псэкӏи нэхъ къулейщ, и бзэри нэхъ шэрыуэщ, езыри нэхъ ӏущщ. Дэ адыгэ литературэ къулей диӏэщ, Иннэ, ауэ абы и егъэджэныгъэр зэрекӏуэкӏым арэзы укъищӏу пхужыӏэнукъым, а литературэм и пщэ къыдэхуэ къалэнышхуэр къэплъытэмэ. Япэрауэ, литературэм и къалэнщ нобэрей ди щӏэблэр гъащӏэм хуигъасэу, абы къыщыхъу зэхъуэкӏыныгъэхэм щымыщтэу, щтэӏэщтаблэ мыхъуу пэщӏэувэфу къэгъэхъуныр. Етӏуанэу литературэм и къалэн нэхъыщхьэу сэ къызолъытэ цӏыхур фӏым щӏипӏыкӏыну, а литературэм къыхэщ образ нэхъыщхьэхэм зыпкърахыфу, гурэ псэкӏэ зыхащӏэфу, абы щапхъэ трахыфу щытыныр. Дауи, ар нэхъ губзыгъэ, нэхъ уи акъылым зезыгъэужь ӏуэхугъуэщ. Сыт-тӏэ абы зэран хуэхъур жыпӏэу щытмэ, Повесть, роман дджыхэм хухих зэманыр кӏуэ пэтми, нэхъ мащӏэ зэрыхъум и зэран хуабжьу къыдокӏ. Апхуэдэ тхыгъэшхуэхэм нэуфӏыцӏщхьэрыуэу урижэкӏэ, уи гупсысэм зригъэужьынукъым. Уеплъэмэ, ӏэхъуэтегъэкӏ бгъэдыхьэкӏэ жыхуиӏэм дыхуэкӏуэу аращ. Иджы сыт абы и хэкӏыпӏэу дэ Къэтлъыхъуэр жыпӏэмэ, проект зэмылӏэужьыгъуэхэм дыхыхьэкӏэрэ я къэухьым, я щӏэныгъэм зэрызедгъэужьын еужь дитщ. Жыпӏэнурамэ, нобэрей сабийхэр нэхъ ипэӏуэкӏэ щыӏам еплъыту щытмэ, нэхъ ӏущхэщ, сыт ищӏысри нэхъ къапхъуатэ, ауэ зэман тӏэкӏукӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, абыхэм нэхъ щӏэныгъэр куууэ щыгъуазэ защӏу, нэхъ щӏэныгъэ куу ябгъэдэлъу щытауэ

Еджакӏуэ цӏыкӏухэр класс щӏыб лэжьыгъэ сыт школым щекӏуэкӏ ӏуэхум нэмыщӏкӏэ зэпеуэ сыт зыгуэрхэм хэту щыт? Нобэ классым щӏэмысу еджакӏуэхэм ядэлэжьэнымкӏэ дэ икъукӏэ сэбэпышхуэ къытхуохъу Хьэтӏохъущокъуэ Къазий и цӏэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэ зэгухьэныгъэр. Мы зэгухьэныгъэр къэунэхуащ минитӏрэ епщыкӏущанэ гъэ лъандэри. Абы къыхилъхьэ проектхэр уасэ зимыӏэщ. Псом япэу Адыгэбзэ Хасэм и проектхэм я щхьэу сэ согъув Джэгурэш Джэгу зэпеуэр. Мыбыи дыхэтащ, минитӏрэ пщыкӏутху гъэм текӏуэныгъи къыщытхьауэ щытащ. Мыдкӏэ Бэрэӏущ жери ӏущыцэ зэхэшэ, ӏущыцэ зэпеуэм нэгъабэ ди еджакӏуэ Кушмэзокъуэ Хьисэ Ещанэ увыпӏэр къыщихьащ. Ныбжьыщӏэ театр жери хуабжьу сабийхэр дихьэхауэ, уеблэмэ артистышхуэу залъытэжу, ари нэгъабэ Шынкубэ Багърат и Жылакӏэ романым щыщ пычыгъуэхэм къытещӏыкӏа теплъэгъуэ я пащхьэ итлъхьэри пашэ дыщыхъуауэ хуабжьу ягу дрихьауэ, Апхуэдэри дгъэхьэзыращ. Мыдкӏэ си анэбзэ, си адыгэбзэ жери тхыгъэ зэпеуэ. Абыи жыджэру дыхэтщ илъэс къэс. Сыт хуэдэ проект къыхалъхьэу щытми, сабийм и къэухьым зезыгъэужь, и щӏэныгъэр нэхъ куу зыщӏ. Апхуэдэщ. Уасэ зимыӏэ жыхуэпӏэм хуэдэщ Адыгэбзэ Хасэм и лэжьыгъэр. Ара дэ иджыпсту нэхъ тегъэщӏапӏэу диӏэр, сэбэп Егъэджакӏуэхэми еджакӏуэхэми къытхуэхъур. Мыдкӏэ егъэджакӏуэхэми ехьэлӏауэ проект телъыджэ къызэрагъэпэщащ Хасащхьэм и тхьэмадэхэу Табыщ Мурат, Хьэцӏыкӏу Рае. Къэбгупсысмэ, зы дакъикъи етӏысэхыркъым, сыткӏэ нэхъ щӏэщыгъуэ тщӏын мы ди зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр, сыткӏэ дадэӏэпыкъун жаӏэу. Уасэ зимыӏэу къысщохъу абы иджыпсту егъэджакӏуэхэм щхьэкӏэ къызэрагъэпэщауэ зэрэ тӏэури дызэхыхьащ, кхъыӏэ, усэ сыкъегъаджэ жыхуиӏэ литературнэ пшыхьыр. Егъэджакӏуэхэр дызэхуашэс, усэ дыкърагъаджэ, абы уи псэр нэхъ къулей ещӏ, уеблэмэ. Апхуэдэ пшыхьым укъыщыщӏэкӏыжам и деж сыту фӏыт анэдэлъхубзэмкӏэ сызэрегъэджакӏуэр, сыту пэжу къыхэсхат си ӏэщӏагъэ жыуигъэӏэу апхуэдэщ, фӏыщӏэ лей яхуэфащэщ, сэ нобэ сиӏэ ехъулӏэныгъэу жыхуэфӏэр абыхэм я деж щыслъагъур, сыту жыпӏэмэ ахэращ дэ утыкушхуэм дизышар, ди зэфӏэкӏхэр зыгъэлъэгъуари. Тхьэр арэзы къахуэхъу яжызоӏэ. Мыдкӏэ щӏэныгъэмкӏэ министерствэм иригъэкӏуэкӏ зэпеуэхэм, зэхьэзэхуэхэм дыхэтщ, исследовательскэ проект лэжьыгъэхэр догъэхьэзыр, абыи текӏуэныгъэхэр щыдиӏэщ. Срогушхуэ мы гъэ блэкӏам екӏуэкӏа олимпиадэм си еджакӏуэ Аюб Рузанэ

къыщыдохь. Нэтыным и кӏэухыу, мис мы ди телевизорым къеплъхэм, къедаӏуэхэм сыткӏэ захуэбгъэзэн, адэ-анэхэращ уэ нэхъыбэу уздэлажьэри, зи сабий еджапӏэ зыгъакӏуэ адэ-анэхэм сыт яжепӏэнт? Сабийм сабиигъуэ иӏэн хуейщ, Иннэ. Сыт хуэдиз джэгукӏэ дахэ адыгэхэм гъэсэныгъэ, ущииныгъэ, сэбэп нэхъышхуэ хэлъу диӏар! Нобэ жып телефонымрэ телевизорымрэ зи акъылыр ета сабийр абы хоныж а къомым. Иджы егъэджакӏуэ къудейм адэ-анэр щыгугъ мыхъуу, езы адэ-анэм сабийр цӏыкӏу щӏыкӏэ щӏадзэрэ анэдэлъхубзэр я унагъуэм щагъэбзэрабзэу, я бынхэр абы щӏапӏыкӏыу, и бзэм и дахагъыр кърагъащӏэу щытмэ, адэкӏэ егъэджакӏуэми и лэжьыгъэр сыт щыгъуи адэ-анэмрэ егъэджакӏуэмрэ зэкъуэтын хуей тӏуми тӏури зыщӏэхъуэпсыр зыщ, щӏэблэ дахэ, щӏэблэ гъэса ди пщэдейм дызыщыгугъ хъун щӏэблэ диӏэнращи, адэ-анэми егъэджакӏуэм Я псалъэр къыдаӏыгъыу, дэри ди адэ-анэхэмкӏэ дыарэзыу, апхуэдэу дыздэлажьэмэ, шэч хэлъкъым ди сабийхэм гъэсэныгъэ дахэ зэраӏэнум, ди къэкӏуэнур, ди пщэдейр нэхъ нэху зэрыхъунум. Аращи, и кӏэм усэбзэкӏэ нэзгъэсыну сыхуейт си псалъэмакъыр. Псоми диӏэр зы гу нэхъей, зы псэ закъуэ тхэлъ нэхъей, дывгъэхъумэ зым адрейр.